takulandirani olemekezeka kuno ku area 30 chigawo cha kummawa kaya mwadzuka bwanji ineyo nd- sindinazuke bwino poganizira ndi kumangidwa kwa a Patricia Kaliati zimene zikuchitika mdziko muno ndi mbwerera chabe zinthu zosagwirizana ndi democracy kuopsezana kuti anthu azikhala uh, mwamantha malo mokuti mwina boma likadatanganidwa kumachita address ma issues real issues mm. ngati issue ya ndege kuti ndege ija inayenda bwanji mm. kodi apanga commission of inquiry kapena ayi issue ya mafuta amene akusowa mmalawi munomu pakali pano basi sizinayambenso zachitikapo mu history mbiri ya dziko lino nkhani yokhuzana ndi fetereza ndi njala imene anthu a- afika nawo pokudya chitedze amenewo ndi ma issues amene boma ili ili a Chakwera likadati lizipanga koma zimene akupanga ndi mbwerera chabe kufuna kuti aziwaopseza amalawi mu dziko la democracy N- ndiye ndinaona apa munasonkhana ndi akuluakulu a polisi mmakambirana chani kwenikweni panali onabo felix njawala panali director wa chinyamata onabo alon uh, a Chiweza mmakambirana chani kwenikweni amenewa amafuna akafika paliponse aziopsezana ndi amanena kuti tichoke pano tikakhale pa pa, pa misewu four pa area 10 apo ndiye tawuza kuti ayi ndi ufulu wathu dziko lathuli mu democracy aliyense ali ndi ufulu wochita kukhala pamene akufuna ndiye tangowapasa ulemu wochoka pa geti yawoyo kubwera panopa koma sikuti tichokanso pano tili pompa muli ndi chiyembekezo kuti onabo patricia kaliati akhoza kutuluka lero kapena potsatira malamulo a dziko lino Mm. amanena kuti munthu akamangidwa within 48 hours akuyenera atchajidwe komanso apasidwe belo ndipo ndi chikhulu- ndi chikhulupiriro chathu tikatenga ndale kuzisiya uko koma ngati ndale zingabweremo ameneyu satuluka koma ngati ndale mulibemo pamalamulo akuyenera kuti a- a- a- leroli azipita kwawo the dc bon kalindo ndi uthenga otani omaliza umene mungaliuze uh, dziko la malawi komanso mtundu wonse wa anthu mdziko lino ndikuna ndikupempheni amalawi kwina kulikonse kumene muli kunena kuti nthawi yomaopa kumaopa atsogoleri amene sanachite apply koma amasankhidwa chifukwa cha voti inatha nthawi inoyo ndi nthawi yokuti tiyime nji kuyima kumenyera ufulu mdziko lathu osamuopa munthu wina aliyense ndipo tiyeni amene mukutimva kumene muli nyamukani mubwere kuno ku area 30 chifukwa ndi kumene kuli uh, patricia kaliati timve zonse mmene kuti zitha bwanji ngati kuli kupita ku khoti tipite ku khoti koma osamaopa wina aliyense. Zikomo kwambiri. amenewo timacheza nawo ndi olemekezeka bambo Bon Kalindo amenenso ali kuno ku area 30 uh, ah, kuzakhala limodzi ndi uh, anthu amene akudandaula kumangidwa kwa honorable Patricia Kaliati ndiye mmene ndanenera muja kuti kuno kuli anthu azipani zosiyanasiyana komanso ndaona anthu azipani cha Alliance for Democracy Aford komanso anzathu achipani cha uh, chipani cha United Democratic Front UDF ndi awonanso ali konkuno ndiye bwanji inu mukhale pomwepo chifukwa one kake one kake akupatsirani kena kalikonse mwatsatanetsatane ndikuti tu dzina ndilomwe lija Ahmad Maloko one kake one kake and goodbye